ndị be anyị daalụnụ kee ka unu mee unu asaala chi ọkwa m gwala unu na anyị ga-eje France Olympic anyị jee France Olympic anyị si na ya wee napụta kịta anyị anapụtago kịta ihe na-eme na France Olympic o nwee ka ọ dị anyị wee nabazia iwe wee gbaa m ihe meenụ bụ na anyị luo na France ihe na-eme ebe ahụ bụ fa ncha na-asụ french french french french onye ị sị ya sụọ oyibo ọ jụ onye ị sị ya sụọ oyibo ọ jụ ndị mmadụ abịazịa bịa na-anakọ ego wee na-eme tapirita ee eh, anaa gị ego atapịalụ gị ihe ị chọọ ime business ebe ahụ o nwerọ isi ị chọọ ime ihe ọbụla o nwerọ isi language barrier everywhere language barrier so ike wee gwụ m iwe wee webe m m wee naba ee sị na m achọzi ịnọ maka fa ekwerọ asụ oyibo unu afụgo ndị niile na-asụ asụsụ fa hmm? mana ndị be anyị amara m ihe na-eme ndị be anyị a sị fa sụọ asụsụ anyị fa ajụ so ndị be anyị unu ga-ebido kwuzibe asụsụ anyị maka na asụsụ anyị mara mma ndị niile na-asụ asụsụ fa iruo n'ụlọ ọrụ anyị ndị Philippines fa na-abịa n'ọrụ together fa lugodi n'ụlọ ọrụ fa na-asụ asụsụ fa fa ewelie na-ele gị fa na-eme nwanne na-enyeghalitela onwe fa aka ya bụ ụfọdụ fa akpaa alo na-achọ ịnụchepụ gị ebe ahụ mana thank God ndị be anyị abatabago na health care ndị be anyị na-enubetezi na health care ọkwa ị fụ ndị Philippine a efe agbakwala ajọ ọ bụrụ na especially ị mara ọrụ o nwee ihe mee n'ụlọ ọrụ o nwee nwa be anyị bịa na o wee bịa o wee bụrụ na ọ bịara ịmụ ọrụ ị fụ ka isi ya dị ọ gbara isi green ọkwa isi green wee na-aza afa oyibo na-aba amadị m na ọ nwanne anyị amadị m na ọ nwanne anyị fa wee na-asụ asụsụ fa ahụ wee na-emekpa ya arụ na-eme ihe nwa fa na-eme meketezie m wee jụba ya na-asị ya kedu onye ebe ọ bụ o wee kọọlụ m o wee bụ na ọ nwanne anyị m wee kwechili wee bido na-abazili ndị Philippine ahụ mba m wee kọọ so ee eh, fa ncha wee stay clear so ọ na-adị mma onye ọbụla ịsụ asụsụ ya fa ncha na-asụ asụsụ fa ị fụ ka fa si eme ya eh, fa na-achọzi ka ọ bụrụ fa nwee health care ahụ ọ bụ ihe ha chọrọ fa chọrọ ka ọ bụrụ fa nwezi health care ka a chazịalụ fa fa ajọkakwa ndị Philippine a ndị India ka fa mma ndị India nọ na health care ọfụma ndị ndị Philippine chọzi iwere ọnọdụ ee mana ndị be anyị na-abịazi kịta especially n'ụlọ ọgwụ ebe ahụ m na-arụ ọ bụ ndị Philippines juru ebe ahụ niile o nwee ebe ị ga-eje ọ bụrụ sọ ndị be anyị ndị be anyị nọ n'ebe ahụ mana nke ndị a ee oyi na-abịa ike ọgụ nya in short oyi adị ike ọgụ ịmara ala ọrụ so ebe a na-agbalụ gị ọsọ unless ịmara ọrụ ịmara ọrụ fa ewelu gị na-agba football so ihe mee na france na olympic a ka m na-achọ ịgwa unu fa asụpụrụ ofu mkpụrụ oyibo so ụmụ boys ndị ojii eju ebe ahụ fa ejuzi ebe ahụ ihe ha mezi bụ fa na-anakọ ndị mmadụ ego na-eme taprita taprita akwụkata m ụgwọ taprita akwụkata ụgwọ taprita ihe ị ga na-anụ ebe ahụ aujourd'hui aujourd'hui aujourd'hui comment t'appelles-tu il est il est malade monsieur monsieur monsieur ihe a ka m nọ na-anụ ebe ahụ nụkata nụkata ị sị fa ee eh, eh, english english fa sị gị fa asala gị aka sị gị mbakwa na ọbụọkwa na fa anara anụ ya we don't understand it ị fụgo ya ọkwa ndị a na-eme olympic be fa fa ncha na-asụ be fa ọ dị egwu fa wee na-eli ego ndị taprita na-anụ English anụ French ịbịa fa na-atapịalụ gị ịchọ igo ihe na na na shop ịyara egonwu ihe na shop ịchọ ime business ịyara emenwu ịchọ ime nke ịyara emenwu ndị France amara m na one aka fa ije m eh, Germany at least fa na-asụkwa obele ije eh, eh, eh, Spain fa na-asụkwa obele ijezie Netherland Netherland wee kachasị wee bụ wee dị friendly so ọkwa ya ka anyị ji wee jiri nwayọọ gbaa ọsọ nagodi na France Olympic a biko achọrọ m ihe a fa na-eme ebe ahụ au revoir au revoir au revoir au revoir nka nka nka nka mmadụ anara anụ ihe a in short ụmụnne language barrier jọgburu onwe mụọ language lụọ nya sụọ asụsụ be gị ọ ka mma so ndị ọbụla na-eprotect nke fa unu afụgo ya so unu emezina ifele na unu na-asụ asụsụ unu maka ndị France emerọ ifele unu afụgo ya ndewonụ ka emesịa